Kodi abale anga, mumadziwa zoti Satana kulibe? Anthu ambiri mumaona ngati kunjaku kuli mdierekezi, mumati dyabulosi, mm, munthu wonama, munthu woyipa, mm, ati chimunthu china chake choti chili ndi miyanga, khungu lofiira, chili ndi mchira. mm? masowo kaya ngati chani miyendo ya mbuzi nde anthu amamuopa satana koopsya eh, pakana ena eh, zinthu zikalakwika pamuzi kaya zikalakwika muziko anthu amati ndi chani ndi satana koma ntakuwuzani kuti kodi an- munthu amene inu mumati mdierekezi kulibe mukhulupirira Dzina langa ndine Morton Bakaya. Ndimakonda anthu aziganiza mokuya, nde ndimakonda kukamba tinkhani ngati timeneti. Tina toseketsa, tina tokwiyitsa, tina tauchitsiru, komanso tina totokosola ubongo. Nde tiyeni tiganizire limodzi. Tiyambire mu Old Testament, imenecho ndi Chipangano Chakale mu Baibulo la Chihebere. Sindinanene kuti mu Baibulo la Mahebere, Baibulo la Chihebere. Ku Chipangano Chakale kumeneko mukapezamo dzina limenelo lotchedwa Satan. Koma akamatchula Satan kapena kuti Satana mu Baibulo la Chihebere simatanthauza kuti ndi Satana amene mukumdziwa inuyo iyayi. Pa Chihebere, Satana ili ngati kunena kuti chitsiru. Mm. Satana pa Chihebere amatanthauza kuti the adversary, munthu amene amakonda kutani kupinga anzake, komanso the accuser, munthu amene amakonda kutani ku, kunena anzake, kuwa, kuwa, kuwauza, kum- kuyambisa milandu mm. ndi ndani the obstacle munthu wokangana ndi anzake basi tikafuna kukamba za satana tikuyenera tilowere ku baibulo osadandaula ku chisilamu nako ndifika tikafika m'baibulo Tilowe ku Chipangano Chakale, mu Baibulo la Chihebere. Sindinanene kuti Baibulo la Mahebere, Baibulo la Chihebere. Mu Baibulo limeneli mwatchulidwa Satana ndithu, monga pa Numbers 22 verse 22. Pamene popo ananena kuti chani, kachizungu pang'ono, ndiziwerenga mchizungu mavesiwa, koma ndizitambasula kuti pakukambidwa chani. Numbers 22 verse 22 akuti, But God's anger was kindled because he, Balaam, went and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Adversaryyo ndi Satan. Mu Baibulo la Chihebere akatchula Satan ndi si dzina la munthu mmodzi, ndi dzina mmene ife timanenera kuti chani chitsiru okay nde satan pa chihebere amatanthauza kuti the adversary adversary ndi munthu mndani komanso the accuser accuser ndi munthu amene amapereka chani umboni kwa anzake mm. komanso chani the obstacle munthu amene amapinga anzake mdierekezi, mmene mmadziwira inu. Sili zoti mdierekeziyo anali munthu mmodzi iyayi. It describes a role often assigned by God himself. Okay? Ndiye Satanayo anali ndithu messenger wa Mulungu ndithu. He is acting as a Satan. Agwira ntchito ya udierekezi kutumidwa ndithu ndi Chauta. Ndiye kwa anthu ambiri Satana amakumana naye pa mu buku la ndani la Yobu. Yobu 1 6 kufika 8 paja Mulungu ankacheza ndi Satana paja ndili kumva kuti pamenepo amanena kuti chani Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan, ha-Satan, pachihebere, came also among them. Kutanthauza kuti mumwambamo, kumwambako, kaya ndi kutiko, kumene amakhala mulunguko, kuli anthu ambirimbiri amene ali ana a mulungu. Ndipo Satana anali mmodzi mwa anthu amenewo Komatu paja tati satana ndiye kuti kuli anthu ogwira ntchito zambirimbiri. Koma satanayo ntchito yake ndi kutani? Ndi being an adversary, being the accuser komanso chani? The adversary. Ndiye ah, vesi ili ya pa Yobu likuonesa ndithu kumeneko kuti Yesu uh, satanayo ndi munthu wogwira ntchito ndi Mulungu ndithu his ndipo imafika nthawi amakakhala pansi kumwa tiyi limodzi kukambirana ndi pamene anamtuma kuti takamuyese ndani takamuyese yobu ka, ka, kachiwanda ukaone ngati chani uka, ukaone ngati kuti eh, ali ndi chikhulupiriro tipitenso ku zakariya 3 verse 1 kufika 2 panopa ndikufuna ndikuyalireni mmene satana wasinthira Kalekalelo linali dzina la aliyense, kenakono layamba kusintha tafika ku chani? Ku Zakariya 3 vesi 1 kufika 2. Amati bwanji pamenepa? And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan. Ona? Pano pano munthu uja the accuser uja woyimba mlandu anzake uja pano pano zaoneka kuti ali ndi mphamvu zambiri iko pang'ono akukangana ndi ndani ndi mulungu panopa mpakana akumpanga rebuke rebuke ndithu ndikumunena kumukalipira hmm? chimene chinasonyeza kuti pano pano anthu awi anthu aja ayamba ku, pa, akhala pachidani komano mudziwe zoti ziku- ziku- zikuchokera kwina kwake kuti messenjera eh, wopanda mphamvu ngati amene wotumidwa panopa akuti ndi ndani hmm? akuti ndi, ndi mdani Ndi pamene timafikano ku Chipangano Chatsopano, imene ili New Testament, ku Christianity. Mu, muzichenjera nazo izizi chifukwa choti tikukamba za Chikhristu osati uh, za Chiyuda. Okay, tafikano ku Chikhristu paja mudziwe zoti Chikhristu anathamanga nacho ndi anyamata a Chiroma, eh, amene anatenga chikhristu ku, ku, ku, ku, ku Ayudaku ndi kuthamangira nacho kumalo kwina ku ma Thessalonica, ku, ku, ku Mafilipino, kuchani kayako. Ndiye ndi pamene ndikukumana ndi wedi lija mumalidziwa inuyo Diabolos. Diabolos eh, imene kapena tinene kuti Diabolos ndi wedi imene ija imachokera kuchani ku Chigriki. Chigriki Mukati Diabolos imene ija ndi slanderer, munthu winawake woti basi kungonena mabodza a anzake. Hmm. Ndiye, panopano ndi pamene tikuwona kuti Satana wasanduka dzina. Ampatsa ntchito ina yake, and he is the ultimate enemy of God. Ndiye tifike ku Matthews, Mateyu, 4,

Pano pano satana uja akuoneka kuti ndi, ndi, ndi chinthu pachokha. Akupanga ma deal, akupanga ma bargains, akufuna azinamiza anthu. Mm? Komanso he is the source of temptation. Zimene akupanga ndi zayekha, osati zoti watumidwa ndi ndani? Ndi Mulungu, abambo ake a Yesu. Okay. Ndiye tipite ku John, Yohane 8 verse 44. Kumenekukonso ndikumamuonano kuti satana uja akusanduka manthu wa mabodza ye are of your father the devil and the lusts of your father you will do he was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Akuti a satana nde manthu wa mabodza panopano ampachika machimo onse aja kukhala pamutu pake pachifuwa pake pa satana ndipameneno pamachokera chani ah, the devil is a lie zija amapanga zima mic ndipamene hmm? jesus gives him a character ampasa ndithu eh, character pamene papo kuti iweyo ndi amene unayambisa bodza iweyo ndi amene unayambisa kuphana iweyo ndi amene unayambisa machimo pa dziko lonse lapansi hmm? osati chabe kuti unali messenger wa atate yanga then tikudusa Pang'onopang'ono tikufikano ku Chivumbulutso. Ku Chivumbulutso kuno ndi kumene anampanga chani? Anammaliza kuti Satana uja wachoka pa umesenjala wafika pa mdierekezi, diabolosi, panopano wakufika kutiko? Kumene ine ndikupitanako ku mwana wa njoka. Chivumbulutso 12 verse 9 And the great dragon was cast out,

nthawi ikamadzatha, eh, chimene chija chichisatana chija, eh, nthawi imeneyo eh, chasandukano chi dragon mm, chaos monster komanso ndi njoka yochokera ku genesis 3 kujako and the devil zonse zili munthu mmodzi the slanderer tikati devil ndi slanderer uja kapena diabolos and then satan the adversary mudziwe zoti mu- mukamayankhula chihebere timayina tonseti tili ndi zofunika zake satan eh, ndi adversary ha satan ndi winanso then kubwereranso diabolos ndi wina wakenso dragon ndi wina wakenso the serpent ndi winanso Onsewa panopa awaphatikiza ndikukhala chinthu chimodzi mm? ati eh, kunachitika nkhondo kumenekoko and he is the fallen angel tipitiriza nkhani iyi koma panopa tilowera kuchani kuchisilamu kuchisilamu zimasiyana ndi chikhristu satana kumenekoko amamutchula kuti ndi iblis okay? koma satana sanagwe kuchokera kumwamba iyayi Mm. And akuti satana sangakangane ndi ndani ndi Allah chifukwa alibe mphamvu mm. satana anapangidwa ndi moto winake wopanda wo- wo- wopanda utsi smokeless fire and ndi ndi gulu la zinthu zina zake zotchedwa majin okay majin jinn okay ndi kodi ku- ku- kuchitisa mwamati bwanji za satana Satana chimene analakwitsa kwambiri ndi kuzikonda kuzitukumula. Imeneyo ikuchokera pa Surah Al Baqara 2 vs 34. And mention when we said to the angels, prostrate to Adam and they prostrated, except for Iblis, he refused and was arrogant and became of the disbelievers anawauza kuti takagwadireni achina Adam a satana ndi kukana. Chifukwa chani? Akuti iyeye amazitenga kuti ndi wamphamvu. Amati chifukwa choti iye anapangidwa ndi moto, iye ali pamwamba pa Adam amene anapangidwa ndi chani? Ndi dothi. Okay? Komanso satana a. Ku Chisilamu nakonso ntchito ya the adversary ilikonso imene amati chani kodi the role of the tempter, nde kumenekoko amatchulidwa kuti chani, shaytan, ku anzathuwa samati satana, shaytan, mm different from iblis apapa in, in, in the role quote kuchokera pa surah Al-Araf 7, 16 kufika 17.

Chauta, Allah! Kuti ndiye ndikupitatu ndikukawadikirira anthuwa, ndikawayese, ndikawone ngati kuti iwo ali ndi chikhulupiliro, ndikawapatsa chani, mayesero ambirimbiri. Ndipo ndikukuuzani, Ambuye, kuti anthu anuwa ambiri akakanika kupanga chani, kupirira. ndi pameneno pakubwerano the tempter okay nditamalizano kuchu- ku- ku- kumene kwachokera dolo kaya ndi phwaksi sa, sa, satana eh? ndiye tipiteno kuti kodi maonekedwe a satana anabwera bwanji pa zimene ife timadziwa panopa za satana okay anthu aja anatenga chikhristu ndi kumathamanga nacho mm? ayuda anachitenga kwa ayuda chani chani panopa chikhristu satana timamuona ndi eh, miyanga komanso amakhala ndi miyendo ya mbuzi komanso amanyamula chindodo cha miyanga iwiri olo itatu komanso thupi lake limakhala chani lofira akamamjambula zimene zija m'baibulo olo m'korani mulibe ndi muzizifunsa kuti zinachokera kutiko okay miyanga ndi miyendo ya mbuzi ndi kukonda uh, chigololo anabera kwa mulungu wina wotchedwa pan pan anali mulungu wa anzathu wa magiriki mm? he is the greek god of the wild the shepherds and revelry revelry ndi ndi mapate daily party after party after party after party ndiye Akuti ankakonda chigololo kwambiri, ankakonda mowa. Mm. And akamamujambula mulungu ameneyoyo amamujambula ngati half mbuzi, half munthu. Ndiye anthu amene amathamangitsa chisilamu aja, ah, anthu amene amathamangitsa chikhristu aja adafika kumalo kumenekoko ataona chi- chi- chojambulidwa chija ananena kuti ngati timanena kuti satana uja amaoneka ngati chimenechi. Mm. Ndiye anatenga uh, Mulungu uja wotchedwa Pan, ndi kuti, ndi kunena kuti chani, ndi mmene azionekerano Satana. Satana uja ndiye ndi zimenezi, eh, kumaba ifa amawu amawu ena aja. Okay? Ndiye ndodo ija inachokera kutiko ndodo amampatsa ija? Kuli Mulungunso wina komweko, ah, ku, ku Greek. Ku Greek ndiye anali ndi milungu yambirimbiri eti, chilichonse chinali ndi mulungu. Mulungu wa kumwezi, Mulungu wa, wa dzuwa, Mulungu wa pansi pa, pa nyanja, Mulungu wa mphepo, Mulungu wa ziphaliwali, Mulungu wa chiberekero chani, kunali zinthu zambirimbiri ku Greek, ku Greece nthawi imeneyo. Ndiye Satana ndodo yake ija anayitenga kwa munthu amene timamuti chani Poseidon. Poseidon ndi mulungu wa pansi pa nyanja. god of the sea okay ndi amanyamula chindodo china chake ngati munaona ah, film ya aquaman amati chi trident trident imakhala ndi miyanga itatu komanso chi bident chi bident chija anachitenga kwa hades hades ndi ruler of the underworld chinthu china chake cha pansi pa nyanja ndiye mukuonano kuti zimene amanena zoti eh, muka- mukalowa kumapenteko ayaya kuti ali amakhala pansi pa nyanja ndi kumene zinachokera zinthu zimene zijazi ndi greek mythology milungu ya ku greece uko yakalekale Hmm, eni ake zinali zabodza koma ang- ama- amakhulupirira kuti alongosole zina ndi zina pa chikhalidwe chawo ndi zimene zijazi akhristu anazitenga kunena kuti "Oh, satana azioneka ngati uyu mulungu wotchedwa pan ndodo ikhala ya, ya, ya ndani ya poseidon kapena ya Hades basitu basitu panopa muone kuti the, the uh, concept ya imene timanena ife yonena kuti gehena eh? uh, burning of trash uh, inachokera uh, ku, ku jerusalem panja amakatayako zinyalala kumtaya wa ku jerusalem mm. kumene koko uh, ndi kumene kunachokera concept yotchedwa chani uh, gehena Ndiye zinthu zambiri anazilowesa, anazilowesa kuti eh, chimulungu cha pansi pa nyanja ichi ku- kumtaya kumene moto sumathima chani ndikuzi- ndikulowerera ndikulowerera ndikupezeka kuti apanga nkhani yonena kuti mm, pakana panopa eh, kuti aza- akakutayani ku nyanja kwina kwa- akakutayani kumalo kwina kwake kumeneko moto umayaka osatani osathima mm? gehena ndi- kunali kumtaya ku jerusalem kumene ankatayako chani zinyalala komanso moto sumathima kumeneko nanga sikunali kumtaya kumene mmati inuyo kuti akakuikani ku chani eh, ku ng'anjo ya moto ng'anjo imene ija inachokera kuti ku uh, greek concept yotchedwa chani tartarus tartarus ndi a punishment of titans amene amataya mu chipit chipit chinayake Basi nkhani yatha anakatenga mulungu wina kunena kuti tiziti satana amaoneka chonchi kumpasa ndodo ya mulungunso wina ndikumveka khungu la munthu wina kenakono ndikukatenga zinthu zimene zimachitika pa zonyasa zimene amaona ngati zoopsa kunena kuti taonani kumene kuja moto sumatha Ken, nkukatenganso concept ya chani ya Tartarus ija yonena kuti nde moto uja ukhale mu ching'anjo nde muzikaponyedwa mmene momo mukapsa khale khale pano pano tiku, tikuyandikira nthawi imene azigogo athu ankabadwa ano Dante's Inferno imene inajambulidwa mu 1320 Dante anali munthu wojambula mapicture anajambula chisatana chita Chakhala pa ice chikukanika kuthawa. Chisatana chija chinali ndi zimapiko, chisatana chija chinali ndi zimapiko ngati za chani, za, za, chikopa, chinali chi giant, chinali ngati chi, chi chani kodi, a bat, a bat, what's a bat in Chichewa? What's a bat in Chichewa? Ndi, ndi, ndi, ndi. zi- zi- mzawo wa kadzidzi amaulukanso usiku ndaiwala eti ndimangoziwa pa chitumbuka timati kashusha ndi anachijambula pamene papa frozen in the, in, in, the, in, in, in the wind hmm? he is passive weeping and monstrous ndi pameneno thupi lake linali ndi chani ndi zimene mmaziwa inuyo ono panopa kumene amati chani hell in the center of hell or Cocytus zi- zi- zima- zimayina zinazi please uh, forgo them zimafunika kuti iweyo ukhale munthu woziwa uh, za, ku- za, za ku grisiko eh, ukhalenso ka theology wadiyako pang'ono don't worry ndikungokuwuzani kumene kunachokera ti maconcept tambiri timene manena ati ah, gehena ndodo ya satana eh, kapena ng'anjo eh, zonsezi tikupitirira. Panopa tikubwerano chapafupi ndi mmene azigogo athu amabadwa paja. Anthu ambiri amalemba madrama. Mu madrama muja amamuonesa Satana atavala chani? Thalauza lofiira. Chimene chimatanthauza kuti munthu wa moto ndi magazi, komanso anamupatsa mchira, mchira wokhala ndi ngati ka arrow, ngati uta, chimene chimafunika, chimaonetsa kuti anali ngati chani, chilombo komanso chani, nankalizi. Zonse zija ndi kudzamupatsanso chani, mask. Ndiye a red man in a suit. Mwaonatu picture panopa mutagugula kuti satana muona munthu ooneka ngati zimenezozo. Zonsezija zachokera kuma drama, zachokera kukopera zinthu za kwina. M'baibulo mulibe. Then pakatiponso panali achina chani, John Milton analemba Paradise Lost mu 1667. Apa ndi chapompano. Anamusintha Satana uja ndikunena kuti iyayi sizoti Satana ndi ndi nyambalo muti bwanji. Ndi mfana wina ake wooneka bho, amadziwa kunama, okamba mabodza hmm. Nde panopa kufika ma mukamaonera ma series panopa muona ngati kuli series inayake nda nayionerapo amati chani kodi Lucifer Morning Star. Ka Satana ndi ka handsome kena kokonda chigololo, konama koopsa. always manipulating people ndi imene amati chani kodi uh, modern pop culture inasintha satana panopa anthu amamtenga ngati kuti ndi wanomo mm, ndi wanomo anyway uh, tiyeni tifike ku philosophy kulibe satana satana kulibe Choyamba, Filosofa woyamba amene ndikufuna ndikuuzeni za dolo ameneyu amamuti Baruch Spinoza. Spinoza ananena kuti Spinoza anali m'ma 17th century, 17th century ndi nthawi imene I think a Malawi tinali tikuthamanga, ah, tinali titafika kale, tinali titafika kale ku Malawi, tita, tit, Achewa ndi Atumbuka anali atafika kale ku Malawi nthawi imene Spinoza amalemba zimenezi. Spinoza ananena kuti God is nature, akuti chilichonse ndi cha Mulungu, nde sizingatheke kuti kukhale Satana amene ali wina eh, kupatula pamene pali Mulungu. Eh, Chilengedwechi nde Mulunguyo, ndiye sizingatheke kuti kukhale chani, kukhale Satana wina ndi kumakangananso ndi ndani, ndi Mulungu, kukhala ndi mphamvu ngati Mulungu. Nde Spinozayo akupanga prove kuti satana kulibe. Then tikuyandikira. Nthawi imeneyo kunali enlightenment, enlightenment ndi nthawi ina yake kuti anthu amadya ma notes kwambiri. Nthawi ya achina Voltaire ndi achina Thomas Paine. Mafana awa ananena kuti they saw the devil not as a real entity but as a bugbear or a boogeyman invented by the organized religion or a tchalitchi to control the populace through fear by scaring the people with hell and the devil the church could sell its product salvation mafanawa akunena kuti atchalitchi anapanga nkhani ya satana kuti aopseze anthu anthu akamaopa kuti kuli satana kuli satana athamangira kwa ndani kwa atchalitchi kumene kuli chipulumutso ndiye mu 19th century 19th century ndi chapompano ndithu i think azungu atafika ku malawi kunali ada ena ake ku germanyko dzina lawo frederick frederick nietzsche nietzsche ananena kuti analemba essay inayake mmene ananena kuti god is dead ndi title ya ya nkhani zimene analemba mu essay yake ananena kuti mulunguyo ndi satanayo onse anafera limodzi mm. chimene amathandauza ndi chakuti apapa ndilowetsa kaye kachizungu pang'ono eh? Nietzsche argued that all metaphysical concepts, both God and the devil, were human inventions. He saw Christian morality, good and evil, as a slave morality. This uh, amati chiku- chi- chikupangisa kuti anthu azikhala ngati yani opanda mphamvu. The devil, in his view, was just a convenient label that the slaves, the weak people, wa Akhristu, put on everything they feared and envied. And what did they envy? They envied strength, pride, passion, sexuality, and intellect. Nietzsche amati anthu amene ama- amafuna kukuwuzani kuti eh, kukhala munthu wanzeru wamphamvu, wodzinyadira, wodzisamalira, eh, okonda okonda chani okonda chigololo onjoya life amenewowo sizoti ndi, ndi, akupanga zimenezo chifukwa choti iwowo eh, alibe kuthekera ah, philosophy imene tidzayikamba nthawi tsiku lina i think amati chani kodi resentment ya ya ya Nietzsche koma anyway amanena kuti satana anapangidwa ndi akhristu kungofuna kutani kungofuna kuphimba anthu kumaso kuti anthu asakhale amphamvu anthu asaenjoye life nde tifike no masiku anowa kuli modern psychology kumene koko kuli a Carl Carl Jung Carl Jung ananena kuti

primal desires and our hidden fears okay atawowa akuti a Carl Jung-wa amanena kuti satana kulibe satana ngati aliko ndife tomwe ifeyo anthu ineyo ndi inuyo tikamakhala timawopa kuti kodi maganizo amene ndimakhala nawo ine ine nditha kupha munthu ine nde ndimaganiza zotani za akazi a anzanga ine ndimaganiza zo- zokhala ndi ndalama zambiri zokuba ine ndimaganiza zinthu zoyipa zambiri kukhala ngati m- m- m- m- mthupi mwanga muli chisatana imeneyo ndi the shadow timaziopa tokha koma tikumangolakwisa chifukwa choti munthu amakhala ndi mbali ziwiri Mwamva? Nthawi ya mtendere ngati panopa anthu amakhala ngati olemekezeka kwambiri ngati ku, ku, ku, ku China kuno kumene M- panopa muwaona a kulibe saphana low crime rate koma cha konkuno nthawi ya njala amadyana amadyana ndithu Mm, cannibalism bobo ndiye muthupi mwathumu muli zinthu zambiri ndiye ife poopa zimene ife timatha kupanga, ngati amafana aku Rwanda awa oti, hmm, ntha, panopa amati Rwanda iye, Rwanda, omwe omwewonso nthawi ina yake cha m'ma 1995 kunyamula chi chani, eh, eh, eh, chilupanga ku- kukakhapa munthu mutu kukuchotsa ku, ku, ku, kutakasula mano, ma, maso onsewa chifukwa choti amanena kuti we have the shadow in us, ndi psychology imeneyo. okay ndiye tifikeno ku satanism chalichi cha satana ichichi nde olo ti- ti- anthu tsiku linalake pa, pa facebook pa- amandifunsa ineyo kunena kuti Moton Baghaya ase kuti ndingalowe bwanji chalichi cha satanic chalichi cha satanic chinayamba ndi adani ake timati chani? Anton LaVey anayiyambisa mu 1966 Malawi itangotenga kumene ufulu wozilamulira ndekuti kalekale kunalibe kunalibe za satanic izi zimene mumanena inuyo ngakhale kuti kunali nthawi ina yake ya satanic panic tidzakambirana zimenezo siku lina yake tikazakhala ndi nthawi munthu amene anayambisa tchalitchi ya ah, osati tchalitchi munthu a- amene anayambisa satanism ananeneratu mu satanic bible kunena kuti god and satan do not exist they are not real ndiye mwini wake munthu wa, cha- wa, satanism, wa satanism ananena kale anali atheist komano chimene amafuna iwo acha ne- ndi ndiwerenge kaye apa mm? satan was a symbol satan is the ultimate symbol of rebellion individualism rational self interest and earthly pleasures zimene amanena Friedrich Nietzsche zija zonena kuti eh, eh, osamaopa zinthu zapadziko njoyani kukhala amphamvu a handsome mm? komanso ozikonda nokha mm? you can indulge in, in, in eh, pride and anti anti chani anti society behaviours ndiye yinali chabe a way to troll mm, to troll anthu ena pa, pa, pa online pa ndi ma troll so to troll better they used imagery anajambula chi satana chimene amati chani kodi chi baphomet satana amene amayuza asatanic uje Baphomet then amajambula zi ma pentagram zija and that is just imene amaitcha chani blasphemous theater ndi drama limenelija chimene amafuna is to shock offend ma akhrisitu basitu basitu ndiye chapompano ku america anthu ena mumaona mwina pa tiktok kuti ayamba eh, ayika chani Aika chimulungu cha satanic panja pa sukulu amenewo, nde ndi a satanic temple yabwera chapampano mwina 2013 a satanic temple zimene amapanga ndi zakuti ku america kuja eti amaletsa kuti tchalitchi kumakhala kwambiri eh, mbali ya boma Ngati ili pali school ya boma pasakhale zinthu zoti ngati ma baibulo kumapemphera pa tchalitchi pa school po. Komano chifukwa choti dziko la America anapanga ndi akhristu ambiri ndiye akhristu amalimbikira kunena kuti ku school kwathu kuno tikufuna chani ana azikhala aziwerenga malamulo 10 aja. Ndiye chifukwa choti constitution ya ku America imanena kuti church and state zizikhala separate tchalitchi chisamakhale pafupi ndi chani ndi boma ndiye amanena kuti ngati mwalola akhrisitu kukaika malamulo 10 mu, ku school ku ma school nafenso tikaikako chani chi statue cha satanic ndiye Iwo aja amangofuna chani? Kumvetsa pain chifukwa choti akhristu aja akayikako malamulo 10 aja, ma guy aja amanyamulaso chi statue cha satanic chija ndikukachiyikaso pa sukulu paja, akhristu ndiye amangoti ah bwanji tonse titani, tisango, tisapange zimenezi. Ndizimene amafuna kunena kuti it's either one or everyone, none or everybody, so it's just a way to troll. Ndiye abale anga. Satana amene inuyo mumamudziwa wachita kupangidwa, wachita kupangidwa ndithu. Mu video iyi sindanene zoti Mulungu kulibe. Mu video iyi ndanena kuti Satana eh, all through the Bible ndi amene analemba Bible eh, kalekalelo kunali chabe mamesenjala Mulungu anali ndi mphamvu zake zonse, kenako pang'onopang'ono amafunika munthu wina wake oti azimenyana naye ndiye anamupangira chani mdierekezi mdierekezi uja anamveka anamveka minyanga mdierekezi uja anamveka khungu lofiira mdierekezi uja anampatsa chidodo mdierekezi uja anampatsa mphamvu mdierekezi uja wafika pano pano mpakana ku Malawi kuno anthu amajijirika nazo mm? kuma sukulu ati satanic mm? ati a- akagona usiku amagona anthu mm? ati kuli majini kumene kuti zime- zonse zija zo- za- za- ndekuti anthu o- ena akuti samazimvetsa kuti zachokera kutiko akukagona pansi pa nyanja eh? ati amakhala pansi pa nyanja akunena Hades amene zonse zija ndi ndi nthano za ku Greek, za ku Greece. Ku Greece kuli nthano zambirimbiri. Hmm? Mu- Munamvapo zija zoti fu- fulu ndi kalulu zonse zija ndi zakuti ani? Za ku Greece. Anali madolo ati kalekaleko ama- amakhalira kulemba zinthu ngati zimenezozo. Kalikonse kanali ndi mulungu wake. Ndiye takaba kumene koko ndi kumaopsezera anthu. Iyayi. Ngati kuli Satana Ngati muli ndi galasi pafupi, yang'anani, mumuwona. Ndi inu nokha. Satana, aliyense wamunyamula. Anthufe timatha kupanga zinthu zoyipa kwambiri, makamaka tikakhala kuti tatani, tapanikizika, makamaka pakakhala kuti pali ndalama zambiri, makamaka takakhala kuti ta chani, anthu sakutiwona. Anthu tonsefe apa amwene mmene anthu amaonerera porno ku Malawi chifukwa choti chani ali ndi phone yawo paokha. Munthu mmene amabera ndalama anthu m'boma chifukwa choti chani ndi zikhumbokhumbo za kuthupi. Azimayi amatha kupha mamuna ndi zimankhwala kufuna kukwanisa chani zokhumba zawo. Ameneyo nde satana. satana ndinu mm. koma tiziwe zoti mutha kuzipanga train inuyo kupanga control you can be a good man osamanamizira mm. aliyense anabadwa ndi chani ndi ubwino aliyense anabadwa ndi kuyipa zimangofunika ifike nthawi kuti kuyipa kutuluke koma ukakhala munthu wina wake umatha kukhala iweyo olo anzako azipanga zoyipa iweyo umakhalabe chani wabwino nde Pepani, abale anga, ine ndine Morton Bakaya ndikuti, satana kulibe. Amwene ngati mukuonera video iyi pa Facebook muziwe zoti mukuonera pa page ya fake. Video iyi ndiyika ku YouTube and page ya ine ya Facebook izabwera after 25 days. Nde ngati mukuonera video iyi pa Facebook muziwe zoti page iyo ndi ya fake anyway ah, ndine Morton Bakaya tapitani ku, Youtube- ku youtube ku page kwanga ndimayika mavidiyo ang- angati awawo ambirimbiri mmene ndimakamba tinthu ngati zimenezi uh, munthu amene sanavese bobo uh, ndi, ndi atha kukomenta pansipa ndimutokotsa komanso ndiyika write up ya zonsezi pa pu- blog post ya ineyo kuti mukaone pamene papo kuti kodi nkhani zake zikuyenda bwanji anyway uh, cheers bye